Ok, a chairde, Dia daoibh, is mise Seán Ó Maoilsté agus tá mise fostaithe le grúpa deonach in Ard Mhacha darbh ainm Cairde Teo. Iarradh ormsa anseo a labhairt faoi chomhoibriú agus tá mé ag dul a dhíriú ar chomhoibriú le grúpaí taobh amuigh de saol na Gaeilge más mian leat. Ach bhéarfaidh mé just, I suppose, cúlra ar an eagraíocht ina bhfuil mise fostaithe nó ina bhfuil mise ag obair. Bunaíodh Cairde Teo in Ard Mhacha sa bhliain naoi déag nócha is, ar, gabh mo leithscéal, 2009, so eagraíocht nua atá ann. Bhí roinnt grúpaí ag obair ins an chathair in Ard Mhacha roimhe sin, daoine aonair a bhí gníomhach ar son na Gaeilge agus cúpla grúpa a bhí ag dul don obair seo agus don obair siúd. Ach nuair a bunaíodh Cairde Teo, bunaíodh é mar cineál scath-eagras go dtiocfadh tacú leis na grúpaí a bhí ann cheana féin agus cur leis an obair a bhí ar siúl. Tá trí réimse i gceist le Cairde Teo mar eagraíocht, agus tá an Ghaeilge fite fuaite tríd an trí ghné ar fad. An chéad ghné atá ann really ná forbairt na Gaeilge agus mar a dúirt mé bhí eagraíochtaí ag obair leis an Ghaeilge a chur chun cinn roimhe agus sin an príomhghnó, más mian leat, atá ag Cairde Teo mar eagraíocht. An darna ghné a bhí ann ná forbairt pobail. In Ard Mhacha, níl fhios agam agus níl mé eolach ar an dóigh a mbíonn cúrsaí ins na cathracha eile, níl fhios agam an rud é a bhaineann leis na sé chontae, ach tá rud darb ainm ceantair athnuachan comharsanachta, neighbourhood renewal areas. Tá fhios agam go bhfuil siad i mBéal Feirste, níl fhios agam mbíonn i mBaile Átha Cliath nó i gcathracha éagsúla. Ach an rud atá i gceist ansin ná. ceantar atá faoi mhíbhuntáiste i sochaí den chuid is mó. So, sin an darna gné de Cairde Teo, go mbíonn muidinne ag obair leis an cheantar sin agus le daoine insa cheantar sin. Tá Comhthionól Ard Mhacha Thiar mar ionadaíocht do dhaoine ó na ceantair sin agus tá ionadaí ó Chomhthionól Ard Mhacha Thiar ar Bhord Stiúrthóirí Cairde Teo maraon leis an taobh Gaeilge de. Ansin, an tríú gné de Cairde Teo. nuair a cuireadh tús leis an eagraíocht ná cearta na ndaoine, cearta na n-oibrithe agus cearta na ndaoine nua atá in Ard Mhacha anois ó thíortha eile agus tá ionadaí againne as an taobh sin. Mar a dúirt mé ag an tús, tá an gné Gaeilge lárnach in achan ghné acu sin. Bíonn an Ghaeilge á úsáid leis an pobal a fhorbairt agus. le daoine óga a spreagadh, díreach le smaoineamh faoi bhealaí gur féidir leo slí bheatha a bhaint as an teanga. Agus ansin an tríú dream ansin ná daoine ó thíortha eile. Bíonn an-chaidreamh againne le daoine ón Liotuáin agus ón Pholainn, go háirithe in Ard Mhacha. Tá grúpaí eile ann agus tá muid ag dúil le grúpaí nua ón Rómáin agus ón Bhulgáir i ndiaidh I suppose gur gur tógadh an cosc sin in in Aontas Eorpach ach tá muid uilig ag iarraidh obair leis na pobail sin agus go mbeidh siadsan go go mothaíonn siad go bhfuil fáilte rompu in in sa saol in Ard Mhacha agus bíonn rangannaí Gaeilge ar siúl do dhaoine ón Pholainn rangannaí Polainnise ar siúl do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu rud iontach agus bhí an-rath air agus sin rud atá ag leanstan go fóill. I suppose, bíonn Cairde Teo, díreach mar na grúpaí a labhair roimhe seo, an job atá agamsa ná Oifigeach Forbartha Gaeilge agus tá trí pobal a mbím féin ag freastal orthu nó bíonn muid ag déanamh tógraí le freastal ar trí phobal. Sílim gur ghoid mé sleamhnán a bhí ag achan duine cheana féin ach seo na trí ghrúpaí a bhíonn ann, daoine atá líofa, daoine a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge, sin an chéad ghrúpa is dócha. In Ard Mhacha, den chuid is mó, sin páistí, daoine atá ar na bunscoileanna, daoine atá ar na meánscoileanna agus daoine atá díreach i ndiaidh teacht amach as an mheánscoil. An córas Gaeloideachais in Ard Mhacha, tá sé measartha nua i gcomparáid le ceantair eile. Tá meánscoil againn, nó sruth istigh i meánscoil Béarla, so sin scoil Bhéarla agus tá roinnt de na hábhair á gcur ar fáil trí Ghaeilge. Beidh athrú air sin ar ball beag mar gheall ar chúrsaí sa Tuaisceart agus cúrsaí oideachais an oideachais agus tá súil againn go dtig scoil neamhspleách a bhunú díreach, Gaelscoil a bheas ann. Ach go fóill féin tá an sruth ann agus tá sé deich mbliana ar an fhód so is rud measartha nua é so mar sin de tá an chéad dream díreach, thosaigh isteach in sa mheánscoil díreach críochnaithe. So is pobal óg atá i bpobal na Gaeilge in Ard Mhacha. Tá roinnt daoine atá líofa a raibh líofacht acu le fada agus tá muid ag freastal ar an dream sin fosta ach aithníonn muid gur sin an cineál dream a bhfuil muid ag plé leo, gur páistí agus gur daoine óga den chuid is mó agus tá súil as againne go mbeidh sin ag leanstan ar aghaidh agus go dtig linn forbairt a dhéanamh do na daoine fásta. Bhí daoine ag caint níos luaithe ansin fá theaghlaigh agus an tábhacht a bhaineann le teaghlaigh. Aithníonn muidinne é sin fosta agus tá roinnt tógraí á cur ar siúl againne do na teaghlaigh sin agus le daoine a spreagadh le níos mó Gaeilge a thabhairt isteach ag an bhaile ach ag an am céanna tá muid réalaíoch faoi láthair in Ard Mhacha is daoine óga den chuid is mó. So sin daoine atá líofa. Bíonn roinnt tograí a chur ar fáil dúinn. Bíonn muid ag comhoibriú leis an pobal le roinnt tograí a chur ar fáil. Tá roinnt nótaí déanta agam anseo fá rudaí éagsúla a bhíonn ag tarlú. Na páistí, mar a dúirt muid, bíonn roinnt imeachtaí a chur ar siúl do pháistí, clubanna iarscoile, clubanna againn féin a bhíonn muid a reáchtáil i gcomhar le grúpaí eile, mar shampla an Fhleánadlann agus labharfaidh mé faoi sin just ar ball beag. Agus ansin tá club nua óige le bunú ar ball beag, club óige de chuid Ógras le bunú ar ball beag fosta. Bíonn muid ag obair le daoine óga agus le daoine fásta le cúrsaí ceoil a chur chun cinn agus an Ghaeilge a bheith lárnach ann trí mheán na Gaeilge. Bíonn muid ag bailiú, ag mealladh grúpaí a bhfuil, a bhíonn ag ceol i nGaeilge chuig an chathair. Bíonn siad ag cur ceolchoirmeacha ar siúl agus bíonn seisiúin rialta ann fosta do na Gaeil. Tá grúpa in Ard Mhacha darb ainm Píobairí Ard Mhacha, grúpa fadbhunaithe. Sin leagan Ard Mhachach de Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Níl Comhaltas Ceoltóirí Éireann ins an chathair féin agus bíonn muid ag obair go dlúth leis an grúpa sin agus labharfaidh muid faoi sin ar ball beag fosta. Cúrsaí aclaíochta, is dócha. Sin gné eile nó gné eile is féidir liomsa a úsáid le daoine a mhealladh isteach chun na Gaeilge. Tá grúpa cnocadóireachta againne, cosúil leis na Cnocadóirí anseo i mBaile Átha Cliath. Bíonn grúpa ag teacht le chéile, grúpa Gaeilgeoirí ag teacht le chéile uair sa mhí ag dul isteach chuig na cnoic agus rud iontach ar fad mar is breá le daoine bheith amuigh ins na cnoic Agus má bhíonn baint aige leis an Ghaeilge, bíonn cinéal agus sin go mbíonn daoine, fiú nach bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge, bíonn siad ag sú isteach rudaí sa bhreis. So, is bealach eile le daoine a thabhairt isteach. Rud eile, daoine atá líofa, deis cainte a thabhairt dóibh nó deis labhartha a thabhairt dóibh agus sin iontach tábhachtach. Rud a thosaigh muid ar na mallaibh, agus tá an-bhaint agam féin leis an Cumann Lúthchleas Gael agus labhróidh mé faoi sin, go háitiúil, is dócha, mar tílim féin go bhfuil difear idir an Cumann Lúthchleas Gael go háitiúil agus na húdarais agus cúrsaí Gaeilge de, ach bhéarfaidh mé, I suppose, inneachar air sin ar ball beag. Ach thosaigh muid rud ar na mallaibh, an cluiche corr, nó an rounders, bíonn muidinne ag déanamh seisiún cluichí corr as Gaeilge do pháistí ó na Gaelscoileanna, ansin, Bíonn seisiún amháin do pháistí a bhfuil Gaeilge líofa acu, ansin an darna seisiún le Gaeilge a theagasc nó leis an cluiche corr a úsáid le Gaeilge a theagasc do pháistí nach bhfuil Gaeilge acu. Agus bíonn féilte againn fosta, bíonn féilte ar siúl, bíonn, eagraíonn muid cúpla féile i rith na bliana, ceann acu bunaithe ar an stair, tá cath mór a troideadh taobh amuigh d'Ard Mhacha, an. Béal an Átha Bhuí, an Átha Bhuí, so bíonn cath, cath bainte le Clann Uí Néill, bíonn féile ag grúpa áitiúil ansin agus tá an Ghaeilge lárnach ann agus bíonn tionchar ag Cairde Teo ar na daoine atá ag reáchtáil sin so dátheangach den chuid is mó nó Gaeilge amháin, sin mar a bhíonn na himeachtaí acu sin. Arís eile cruthaíonn sé deiseanna do dhaoine. Agus rud mór eile atá in Ard Mhacha agus I suppose bhéarfaidh mé spléachadh de seo fosta ná na féilte, na seanfhéilte Ceilteacha. Bíonn sin ag ceiliúradh ar Oíche Shamhna anseo agus tá Imbolc ar na bacáin agus an Fhéile Bríde agus bíonn comhobair ar siúl againne le Cleamairí Ard Mhacha le roinnt rudaí a cheapadh le ceiliúradh a dhéanamh ar na féilte sin. Em, tá ciorcal comhrá ann, mar atá, is dócha, in achan áit eile agus tá sin millteanach tábhachtach do phobal na Gaeilge, le deis a thabhairt do dhaoine teacht amach agus díreach Gaeilge a chleachtadh agus cupán tae a bheith acu, iad ar a gcompord. Em, rud eile, agus measaim féin go bhfuil seo fíorthábhachtach ar fad, ná ag tacú le. grúpaí atá ag obair ar son cearta na nGael. Tá sé millteanach tábhachtach ag daoine in Ard Mhacha, dar liom féin, go bhfuil muid uilig ag tacú le Gaeil ar fud oirthuaisceart na hÉireann, na sé chontae agus ar fud na tíre ar fad. Sílim gur gné iontach tábhachtach go bhfuil muid uilig ag tacú lena chéile agus ceann de na rudaí a bhím i gcónaí ag smaoineamh liom féin fosta agus labharfaidh mé faoi seo agus go háirithe leis an chnocadóireacht, Is dócha go bhfuil pobal beag Gaeilge, nó mionphobal Gaeilge in Ard Mhacha, tá mionphobal Gaeilge i nDún Geanainn, atá in aice linn, tá mionphobal Gaeilge ar an Iúir, atá in aice linn fosta. Sílim go gcaithfidh muid bheith ag cuidiú lena chéile. An rud a deir siad sa Ghaeilge, agus tá sé ann le fada, ar scáth a chéile a mhaireann muid. Tá sé millteanach tábhachtach go dtacaíonn muid lena chéile. So tá an-bhaint ag Cairde Teo le Pobal le fada an lá. le hAcht Gaeilge a bhaint amach nach bhfuil in sa Tuaisceart faoi láthair agus le cearta na nGael is dócha a chur ar an chlár oibre. So sílim go bhfuil sé millteanach tábhachtach. So bíonn muid ag freastal ar an phobal atá líofa sa Ghaeilge. Bíonn muid ag freastal ar foghlaimeoirí, sin an darna spriocghrúpa. Bíonn roinnt rangannaí ar siúl mar a bhíonn is dócha in achan ceantar eile. Rud eile, agus luaigh mé cheana féin ná páistí agus daoine óga den chuid is mó atá i bpobal na Gaeilge in Ard Mhacha, ach tá cuid mhór teaghlaigh againne a bhfuil tuismitheoir amháin ann a bhfuil leibhéal áirithe Gaeilge acu. So tá muidinne ag iarraidh tacú leis na daoine sin agus deiseanna a thabhairt do na daoine sin feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge le go dtig leo é a ghlacadh isteach ins an bhaile féin. Sin mar atáthar in Ard Mhacha faoi láthair. Is really tuismitheoirí, nó tuismitheoir amháin in sa teaghlach a bhfuil Gaeilge acu agus tá muid uilig ag iarraidh tacú le sin. Chomh maith le sin bíonn muid ag cur rangannaí breise ar fáil do thuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge acu ach a bhfuil páistí acu ar Ghaelscoileanna agus an aidhm chéanna ná go dtig leo teacht ar bhealaí leis an Ghaeilge a thabhairt isteach sa bhaile. Ansin rud atá millteanach tábhachtach do cheantar ar bith ná nasc leis an Ghaeltacht? Tá daoine in Ard Mhacha ag foghlaim Gaeilge agus bíonn neart rangannaí againn, tá cúig rang againn uair sa tseachtain, tá dianchúrsaí agus rudaí mar sin. Ach bíonn siad ag foghlaim in Ard Mhacha. An fhoinse atá ann, nó foinse na Gaeilge, nó foinse an tsaibhris, tá sé lonnaithe ins a' Ghaeltacht, agus tá sé millteanach tábhachtach dúinne, dar liom, go mbíonn deis acu goil agus an teanga a fheiceáil beo, an teanga bheo a fheiceáil os a gcomhair, na daoine ins a' cheantar ag caint ins a' Ghaeilge. Cuidíonn sé uilig. an tumoideachas, sin, sin an aidhm nó sin, sin an príomhchuspóir I suppose do, do na, do, do na foghlaimeoirí, deis a thabhairt dóibh iad féin a thumadh isteach le go dtig leo achan rud a shú isteach trí mheán na Gaeilge. So sin an, an darna grúpa. An tríú grúpa ansin agus seo an rud atá mé a' goil a dhíriú air seo amach ná an po, an mórphobal atá thart orainn atá báúil don Ghaeilge. daoine is féidir linne tionchar a imirt orthu. Agus déanaimid sin, déanaimid féin é sin ar chúpla bealach, trí phoiblíocht, níl 's agam cé a dúirt níos luaithe, poiblíocht, poiblíocht, poiblíocht, tá sin iontach, iontach tábhachtach, tá sé millteanach tábhachtach go bhfuil daoine ar an eolas. go bhfuil cúrsaí, go bhfuil ranganna Gaeilge, go bhfuil imeachtaí Gaeilge, go bhfuil an Ghaeilge beo in sa bhaile cibé áit ina bhfuil tú i do chónaí. Tá sé millteanach tábhachtach go bhfuil fhios ag daoine. So tá sé millteanach tábhachtach preasráiteas a chur amach ag na nuachtáin agus an scéal a scaipeadh, soiscéal na Gaeilge a scaipeadh, is dócha, ar an mórphobal atá thart orainn. Em, chomh maith le sin, beidh muid ag tacú le heagraíochtaí atá báúil don chultúr. B'fhéidir nach bhfuil an Ghaeilge ar an chloch is mó ar a bpaidrín ach tá suim acu sa Ghaeilge agus ba mhaith linne, I suppose, tacú le sin agus sin a fhorbairt le go mbeidh deis ag an oiread daoine agus is féidir foghlaim faoin Ghaeilge. Is dócha, just ritheann sé liom, b'fhéidir gur chóir just, I suppose, dhá rud, nó cúpla rud a rá faoin an difear idir na cúinsí atá ins na Sé Chontae agus na Sé Chontae is Fiche ó thaobh scolaíochta de agus ó thaobh cearta de, is dócha. Ach an dream a mbíonn muidinne ag plé leis in Ard Mhacha, na daoine óga atá ag freastal ar scoileanna Béarla, ní bhíonn Gaeilge ar bith acu, ní bhíonn deis acu Gaeilge a fhoghlaim ar scoil, níl iallach ar an drochuair ar na scoileanna Gaeilge a theagaisc. agus is dócha go bhfuil muid uilig ag smaoineamh ar an bhealach sin so b'fhéidir gur difear é sin ins na Sé Chontae i gcomparáid leis na Sé Chontae is Fiche agus an rud eile ná níl, níl cearta ag na Gaeil ins na Sé Chontae, níl Acht Gaeilge againn, níl fiú Straitéis ann go fóill, beidh sin ar na bacáin ach Tá géarghá le hAcht Gaeilge. Níl na cearta bunúsacha ag na Gaeil insna 6 chontae agus i gcónaí má bhím féin ag scríobh chuig an gComhairle tá an cead acu scríobh ar ais sa Bhéarla, tá sé in aghaidh Chairt na hEorpa ach déanann siad é de ghrá or chan de ghrá ach déanann siad é go minic mar nach bhfuil an dualgas sin nach bhfuil an dualgas reachtúil sin. So sin is dócha na cúinsí difriúla atá sna 6 chontae agus sna 6 chontae is fiche. Ach cibé ar bith, ag dul ar ais chuig. comhoibriú le grúpaí eile agus tá roinnt grúpaí sonraithe agam anseo agus rachaimid fríd pointe ar phointe anseo. An chéad ghrúpa atá mé ag dul a dhíriú orthu ansin ná an Cumann Lúthchleas Gael. Is dócha go dtig linne mar phobal na Gaeilge bheith ag gearán faoin easpa Gaeilge atá sa Chumann Lúthchleas Gael fiú go bhfuil sé luaite insa bhunreacht s'acu. Ó thaobh Páirc an Chrócaigh de agus na n-údaras de, Níl meas agamsa ar a bhfuil ag tarlú. Níl. Níl siad sásta an Ghaeilge a chur chun chinn. Ach ó thaobh boird chontae de nó ó thaobh clubanna áitiúla de, tá neart rudaí is féidir linne mar Ghaeil a dhéanamh le tacú le forbairt na Gaeilge agus le daoine a spreagadh le Gaeilge a úsáid. So tá cúpla pointe luaite agam anseo agus seo bunaithe ar an taithí atá againne in Ard Mhacha agus na rudaí a dhéanann muidinne. Níl a fhios agam cad é mar a dhéantar é i gcontaetha eile nó. B'fhéidir go dtig le grúpaí nó daoine dul i dteagmháil leis na Boird Chontae ach seo na rudaí a tharlaíonn in Ard Mhacha cibé. Tá coiste Gaeilge ag Bord Chontae Ard Mhacha agus ar an choiste sin tá naonúr as achan chuid den chontae. Tá an tOifigeach Gaeilge nó an tOifigeach Cultúir mar chathaoirleach ar an ghrúpa ansin. Tá daoine eile ann, daoine atá sásta an Ghaeilge a bhrú chun tosaigh insa Chumann Lúthchleas Gael. Tá sé millteanach tábhachtach go bhfuil muidinne mar Ghaeil ar an taobh istigh ag déanamh rud éigin faoi, seachas ar an taobh amuigh ag tabhairt amach. Mar a dúirt duine liomsa uair amháin fá choistí agus rudaí mar sin, is fearr a bheith sa phuball ag déanamh do mhúin amach as seachas an bealach eile thart. Sin mar a amharcaimse féin air. Tá roinnt rudaí déanta againne, is dócha, sa Chumann Lúthchleas Gael leis an Ghaeilge a chur i lár an aonaigh ag an mBord Contae. Ins na cláir a bhíonn ag na cluichí uilig, bíonn scéaltaí i gcónaí fán Ghaeilge, fá imreoirí a bhfuil Gaeilge acu, imreoirí a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge agus tá, nó táthar ann. Tá imreoirí in Ard Mhacha, má tá imreoirí in Ard Mhacha, agus ní raibh deis acu Gaeilge a fhoghlaim ar an mbunscoil, beidh imreoirí in achan chontae eile in Éirinn. So, thig tionchar a imirt ar na daoine sin, scéal a fháil uathu, é sin a chur isteach sa chlár, agus an tionchar a bhíonn sin, a bhíonn aige sin ar dhaoine óga, creidim féin go bhfuil sé millteanach mór, nuair a amharcann duine óg ar rud atá scríofa ag, in Ard Mhacha, Jamie Clarke, sin, is dócha, an slánaitheoir, más rud é go bhfuil slánaitheoir le bheith againn. Jamie Clarke, an duine mór le rá, agus má fheiceann páiste eisean ag caint faoin Ghaeilge, bíonn an-tionchar aige sin ar dhaoine óga. So, tá sin millteanach tábhachtach. Próifílí imreora a bhíonn á dhéanamh in achan chontae, tá sin ar suíomh idirlíon Bhord Chontae Ard Mhacha. dátheangach, bíonn siad i nGaeilge agus i mBéarla. Sin rud spraíúil, is breá le le daoine amharc fríd an chlár, bíonn siad ag díriú ar na próifílí imreora, is breá le, just le daoine fáil amach fá na daoine mór le rá seo, má bhíonn sé i nGaeilge, feiceann siad an Ghaeilge. B'fhéidir nach dtuigfidh siad é, b'fhéidir nach léifidh siad é ach ar a laghad tá fhios acu go bhfuil an Ghaeilge ann agus b'fhéidir go dtiocfaidh siad ar ais air. go rachaidh sé isteach go fo-choinsiasach acu agus feicfidh siad go bhfuil an teanga ann agus go bhfuil deis acu. So sin rud a dhéanaimid féin. Scoláireachtaí, tá sin á dhéanamh ag achan chontae sílim, bíonn neart scoláireachtaí a thabhairt amach. Bhí 70 a thug Bord Contae Ard Mhacha amach anuraidh chuig daoine óga ó chumainn ar fud an chontae. Lainseálacha, má bhíonn lainseáil againne d'imeacht Gaeilge i gcónaí bíonn ionadaí ann ón Chumann Lúthchleas Gael. In 2012 nuair a bhí Rith ar siúl, bhí Rith ag teacht tríd Ard Mhacha, bhain muid leas as an Bhord Chontae agus triúr daoine mór le rá a bhí sásta seasamh amach agus an baton a iompar agus daoine mór le rá leis an scéal a scaipeadh. In Seachtain na Gaeilge, an rud ceannann céanna, d'úsáid muid an captaen ar an fhoireann peile, cé nach bhfuil Gaeilge aige, tá suim aige ann. Bhuel, mura raibh suim aige, tá anois mar bhí mé féin ag brú isteach air. Ach tá daoine, tá siad sásta bheith ag oibriú linn. Tuigeann siad go bhfuil an Ghaeilge mar chuid dóibh, fiú mura bhfuil siad ábalta an Ghaeilge a úsáid. So tá tá rudaí is féidir linne a dhéanamh le brú a chur ar na Boird Chontae agus an Cumann Lúthchleas Gael go háitiúil le rud éigin gníomhach a dhéanamh ar son na Gaeilge. In Ard Mhacha fosta, an Coiste Caidrimh Phoiblí atá ann, tá an t-ádh linn go bhfuil Gaeilgeoir mar oifigeach caidrimh phoiblí so bíonn scéaltaí á chur amach, mar shampla an scéal faoi, níl mé chun a rá bainisteoir nua but b'fhéidir an bhliain seo chugainn go mbeidh sé ina bhainisteoir nua but nuair a tháinig Kieran McGeeney ar ais go hArd Mhacha, nuair a cuireadh an scéal amach bhí sé i nGaeilge sula raibh sé i mBéarla. Tá rudaí mar sin iontach tábhachtach do phobal na Gaeilge, tugann siad muinín dúinne. Do Ghaeilgeoirí atá istigh ins an Chumann, nuair a fheiceann muid daoine go bhfuil an contae ag tacú leis an teanga, tugann sé an-mhisneach dúinn, domhsa go pearsanta cibé, agus tugann sé misneach do daoine just ar an talamh a bhfuil Gaeilge acu. Rud eile a bhíonn ag tarlú ná tá rud nua in Ard Mhacha darb ainm Teilifís Ard Mhacha. Bíonn siad ag déanamh craoladh ar na cluichí uilig. Ní bhíonn ach cupla focal ag na daoine a bhíonn ag cur an rud amach. Bíonn siad ag craoladh beo ar an idirlíon agus ní bhíonn ach cupla focal acu ach i gcónaí bíonn siad ag cur fáilte roimh dhaoine i nGaeilge, na scóir, bíonn siad ag scairt amach na scór i nGaeilge agus rudaí mar sin agus ní raibh mise sásta tráchtaireacht a dhéanamh go fóill but b'fhéidir go dtiocfaidh an lá nuair a bheas mise ag tráchtaireacht i nGaeilge. Ach rud eile atá ann ná nuair a bhíonn na scóir á gcur amach ar Twitter, Mé féin a bhíonns a dhéanamh sin don Bhord Contae so bíonn Gaeilge istigh ann. Ní bhíonn an rud ar fad i nGaeilge mar is dócha go bhfuil tú freastal ar pobal níos mó ach ar a laghad má tá ainmneacha na gcontaetha nó má tá an focal cúilín nó cúil ann, sin níos mó Gaeilge ná mar a fheiceann siad de ghnáth. So sin is dócha cuid den obair a bhí a dhéanamh againne leis an Bhord Contae. Ansin na clubanna áitiúla, bíonn oifigeach Gaeilge ag achan club nó ba chóir go raibh oifigeach Gaeilge ag achan club. Bíonn Cairde Teo ag tacú leis na hoifigí Gaeilge atá ins na clubanna in Ard Mhacha, ag tacú leo ó thaobh ábhair a thabhairt dóibh, le rangannaí a chur ar fáil, ranganna do pháistí, agus arís, mar a dúirt mé, ní bhíonn Gaeilge ag na páistí atá ag freastal ar na scoileanna Béarla in Ard Mhacha, so bíonn rangannaí á chur ar fáil do na páistí tríd an Cumann Lúthchleas Gael, tríd na clubanna. Ansin bíonn rangannaí Gaeilge do dhaoine fásta agus bíonn muid ag soláthar ábhair dóibh le húsáid ag na rangannaí. Fiú ag teacht ar dhaoine a dtiocfadh an rang a ghlacadh. Agus ansin rud eile a tháinig isteach ar na mallaibh, bhuel, chuir mise féin an moladh chun tosaigh ag club s'agamsa ach ba mhaith liomsa é a chur ar aghaidh chuig Ard Mhacha, ná gach póstaer a bhíonn in airde i gclubtheach Chumann Lúthchleas Gael, caithfidh sé a bheith ar laghad dátheangach nó. i nGaeilge amháin, más club mar Na Gaeil Óga nó club ins an Ghaeltacht. Tá sé tábhachtach go bhfuil an Ghaeilge aitheanta ins na cumainn uilig thart ar an chontae. Ba mhaith liom sin a bhrú ar aghaidh chuig Ard Mhacha agus le cuidiú Dé beidh duine sásta é a thabhairt ar aghaidh chuig Páirc an Chrócaigh mar ar na mallaibh chuir mise iarratas chuig Páirc an Chrócaigh ag rá siocair go bhfuil an riail seo i bhfeidhm i gclub s'againne, an dtiocfadh leo leagan dátheangach de phóstaer faoi rialacha nua a thabhairt amach dóibh? Níor bhac siad féin leis, ach bhí leagan déanta ag Na Gaeil Óga agus d'úsaid siad sin. Chuir siad sin ar aghaidh chugam. Is leithscéal a bhí ann dóibh, ach ag an am chéanna, ba chóir go raibh siadsan ag obair ar an Ghaeilge agus an Ghaeilge curtha chun cinn. Sin Cumann Lúthchleas Gael. Luaigh mé cheana féin na Píobairí Ard Mhacha. Gaeilgeoirí atá taobh thiar de, bhuel, Gaeilgeoirí ar aon, cibé atá taobh thiar de Phíobairí Ard Mhacha agus feicfidh tú ar físeán beag anseo, ar ball beag. Bíonn roinnt rudaí á dhéanamh acu trí mheán na Gaeilge cibé ar bith, bíonn cór acu i nGaeilge, ceann de na rangannaí don fhidil, bíonn, bíonn sin á dhéanamh trí mheán na Gaeilge chomh maith. So tá neart Gaeilgeoirí istigh ins an eagraíocht cheana féin. So arís eile, Gaeilgeoirí ar an taobh istigh seachas ar an taobh amuigh. na páistí a bhíonn ag dul chuig na seisiúin agus chuig, bhuel, seisiún teaghlaigh ann agus ansin na ranganna. Cuid mhór de na páistí, bíonn siad insa bhunscoil so tá Gaeilge ag cuid mhór de na páistí ansin cibé ar bith. Bíonn muid iontach tacúil leo nuair a bhíonn imeachtaí acu ar siúl againne, scaipfidh muid an scéal dóibh. Fiú má bhíonn imeacht acu i mBéarla, is deas an scéal a scaipeadh nó baineann sé le cultúr s'againn féin agus má thacaíonn muidne leo, B'fhéidir go mbeidh an freagra ann go dtacaíonn siad linne agus sin an rud a tharla. An rud a deir an Béarla, you scratch my back, I'll scratch yours, an cineál rud. Ach bíonn féile píobaireachta ann achan bhliain, an fhéile is mó in Ard Mhacha, an fhéile ceoil is mó but an fhéile is mó go ginearálta agus bíonn an Ghaeilge fite fuaite fríd an fhéile ar fad. Bíonn tionchar againn féin ar chuid de na rudaí a bhíonn ar siúl ach tá siadsan sásta an Ghaeilge a chur i lár an aonaigh sa chéad áit. So achan poiblíocht a bhíonn i gceist leis sin. Bíonn siad dátheangach, bíonn Gaeilge ann agus bíonn an Bhéarla ann. Ach bíonn cúpla leas sa bhreis ann do pháistí ón Ghaelscoil agus páistí ó na bunscoileanna agus neart daoine ag teacht chuige sin. Bíonn mé féin ag cuidiú leo, bíonn Réamonn Ó Ciaráin ó Ghael Linn ag cuidiú leo so bíonn Gaeilgeoirí istigh agus bíonn siad sásta lámh chuidithe a thabhairt. Rud eile agus. Ní dóigh liom gur féidir go leor béime a chur ar seo ná an fhiontraíocht. I suppose bhí Niall anseo níos luaithe ag caint faoin fhiontraíocht agus ansin achan rud atá ag tarlú i gCorcaigh ó thaobh cur le seirbhísí atá ar fáil i nGaeilge. Ach tá sé millteanach tábhachtach agus seo ceann de na rudaí a bhíonn Cairde Teo ag díriú orthu, ná deiseanna fostaíochta a chruthú don chéad dream eile atá le teacht. So, tá an triúr Gaeilg ann, tá daoine ag teacht tríd an scolaíocht agus Gaeilg acu, ansin imíonn siad ón scoil, bíonn siad ag dul go Béal Feirste ar an drochuair agus sin fadhb a bhíonn againn, sin ceann de na fadhbanna a bhíonn againne, bíonn daoine óga ag imeacht as cathair Ard Mhacha nó as an bhaile, bíonn siad ag dul go Béal Feirste agus bíonn siad caillte orainne ar feadh cúpla bliain. agus bíonn bíonn ionchur or bíonn tionchar aige sin ar leithéidí clubanna óige agus imeachtaí a bhíonn á reáchtáil againn agus déarfainn gur fadhb mhór í sin do roinnt mhaith ceantar taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, Gaillimh, Béal Feirste agus b'fhéidir Doire chomh maith. Ach tá sé millteanach tábhachtach béim a leagan ar an fhiontraíocht. Ar na mallaibh, bhí an t-ádh linn go bhfuair Cairde Teo maoiniú ó ón RDS, an Banc Mór le cúrsa fiontraíocht óg a chur ar siúl do scaifte de dhaoine óga. Tá deichniúr leithscéal dáréag ó Choláiste Chaitríona agus daoine a bhí ag dul don A-Leibhéal nó an Ardteist in Coláiste Phádraig, scoil eile atá in Ard Mhacha. Tá dáréag acu sin a chuaigh fríd an chúrsa seo linne. Ghlac muidinne an dream sin chuig Invest NI, sin an. grúpa atá freagrach as gnóthaí a spreagadh. Ghlac muid an grúpa sin chucusan, Béarla a bhí acu, ach le scileanna a thabhairt dóibh le foghlaim faoin bhealach le fiontair úra a cheapadh. Chomh maith leis an chúrsa sin, fuair muid an maoiniú céanna, mar chuid den mhaoiniú céanna, fuair muid airgead le trealamh a cheannach le go dtiocfadh le grúpa daoine óga gnó nua a bhunú, bunaithe ar an Ghaeilge agus. Is dócha le freastal ar éileamh do ábhair atá i nGaeilge, ábhair go hiomlán Gaeilge, mar shampla t-léinte nó geansaithe, rudaí a bhíonn sa teach, cártaí, rudaí mar sin. Sé millteanach tábhachtach rudaí mar sin a chruthú le go dtig sin a chur isteach ins an teach. So sin ceann de na rudaí a cheap muidinne, an cúrsa sin le béim a leagan ar an fhiontraíocht. Mar a dúirt mé, tá sé tábhachtach leas a bhaint as scileanna i bpobal an Bhéarla, na daoine nach bhfuil Gaeilge acu, agus sin a úsáid do na Gaeilgeoirí le go dtig leo rudaí a fhorbairt as seo amach. Sin an chéad chúrsa atá ceaptha againne leis an fhiontraíocht, ach tá cúpla ceann eile a bhfuil muid ag smaoineamh air. Agus bhí bean ansin ag caint liom fá treoraí agus siúlóidí agus rudaí mar sin. Sin ceann de na rudaí is féidir linne agus ba mhaith linn a fhorbairt in Ard Mhacha, na siúlóidí agus. Is dócha cúrsa a chur ar fáil, an fóram a thabhairt do dhaoine óga le go dtig leo na rudaí seo a stiúradh thart ar Ard Mhacha agus an taobh Gaelach d'Ard Mhacha a insint. Rud eile atá déanta againne ó thaobh fiontraíochta de agus ó thaobh na meáin úra de ar na moillibh ná chruthaigh muid aip. don iPhone agus beidh sé ar fáil do na gutháin cliste. Tá mé óg go fóill but is fuath liom teicneolaíocht de chineál ar bith. Ach tá an aip seo cruthaithe againne bunaithe ar Eamhain Mhacha, an ionad iontach Gaeilge atá againne in Ard Mhacha agus ar an drochuair níl sé ag díol mar is ceart mar tá an Chomhairle i gceannas air agus déarfaidh mé cúpla rud faoin Chomhairle ar ball beag fosta ach Tá an t-aip seo déanta againn leis na daoine óga i gcomhar le comhlacht léiriúcháin áitiúil, comhlacht nua a bunaíodh, Macha Media, agus comhlacht eile a bhíonn ag díriú ar chúrsaí apps agus cúrsaí teicneolaíochta mar sin, Digital Keys. So d'oibrigh muid leis an dá chomhlacht sin leis an aip seo a chruthú. Cú Chulainn an t-ainm atá air agus is féidir é a íoslódáil ach caithfidh tú bheith ag suíomh Eamhain Mhacha leis an rud a dhéanamh. Is cluiche atá ann agus bíonn sé ag brath ar GPS so bíonn tú ag súgradh rud amháin bogann tú ar aghaidh chuig an chéad áit eile, ansin bíonn cluiche eile le teacht ar na huirlisí uilig agus ansin ag an deireadh ar fad is tú Cúchulainn. Sin an sprioc a bhí agam leis an aip sin agus díreach le, is dócha, an Ghaeilg a chur ar ais in Eamhain Mhacha so tá sin ann. An mórphobal, bíonn teagmháil againn leis an mórphobal, bímid ag obair le daoine ó achan réimse, taobh amuigh d'airneál cultúir s'againn héin. Díreach le scéal na Gaeilge a scaipeadh, mar a bhí béim air cheana féin, poiblíocht, poiblíocht, poiblíocht, sin muidinne ag caint go bhfeiceann daoine an Ghaeilge, feiceálacht na Gaeilge, é sin a ardú in achan bhealach is féidir. Chuir muidinne cúpla mórchlár nó billboards agus cúpla rudaí i nGaeilge orthu. Bhí an-tionchar aige sin ar an phobal. Ar dhá bhealach, pobal na Gaeilge, thug siad muinín dúinne agus an darna rud ná chonaic daoine éagsúla ó, I suppose, na ceantair éagsúla go raibh Gaeilge in Ard Mhacha, go raibh an Ghaeilge beo in Ard Mhacha. Sin rud amháin eile a rinne muid, ansin luaigh mé ansin cheana féin faoi na ceantair athnuachana comharsanachta, tá siadsan uilig ag gníomhú ar son na Gaeilge anois. Bhí muidinne ag tacú le ranganna Gaeilge a chur ar fáil do pháistí, tá club, club Gaeilge ag. Bíonn ins na ceantair sin, insa Western Consortium nó an Comhthionól Ard Mhacha Thiar, tá roinnt eastáit tithíochta atá istigh mar chuid de don ceantar athnuachan na comharsanachta agus muidinne ag obair le duine amháin in achan eastát le club Gaeilge a chur ar siúl do pháistí atá ag freastal ar scoileanna Béarla díreach leis an Ghaeilge a thabhairt isteach so sin rud iontach rathúil atá déanta againn agus an-tionchar aige ar na daoine óga sin deis acu nach mbeadh acu taobh amuigh mar ní bhíonn siad ag foghlaim Gaeilge ar scoileanna Béarla ins na Sé Chontae den chuid is mó. Is deis é sin, é sin a dhéanamh in achan áit, díreach leis an Ghaeilge a dhéanamh níos fearr, níl mé ag iarraidh múinteoirí a cháineadh nó rudaí but leis an Ghaeilge a thabhairt amach ón scoil, le deis bhreise a chruthú do dhaoine taobh amuigh den scoil agus tá féidearthachtaí ann le rud éigin mar sin a dhéanamh in achan cheantar thart ar an tír seo. Rud eile a mbíonn muid fhéin ag díriú air ná na mór-ionaid turasóireachta, an dá cheann acu, Eamhain Mhacha mar a luaigh mé roimhe seo. Le comhthéacs a thabhairt, nuair a thosaigh mise sa job le Cairde Teo, nuair a thosaigh mise ag obair mar Oifigeach Forbartha Gaeilge trí bliana ó shin, dúirt duine de na comhairleoirí, bhí díospóireacht ann faoi seo sa chomhairle faoi chomharthaíocht Ghaeilge agus tá na fadhbanna againne ó thuaidh siocair nach bhfuil Acht againn arís ach dúirt duine de na comhairlí, If they want an Irish language sign, tell them to go back to the bog. Agus sin an rud a dúradh os ard os comhair na comhairle uilig. Agus thug muid freagra ar sin agus d'eagraigh muid léirsiú beag agus bhí craic ar dóigh againn. Ach de réir a chéile tá muid ag imirt tionchar ar Eamhain Mhacha. I ndiaidh sin shocraigh muidinne, bhuel ní thuigeann siad gur leis na Gaeil an áit seo agus ba leis na Gaeil i gcónaí. So thosaigh muidinne ag glacadh rudaí amach chuig Eamhain Mhacha le rudaí a eagrú, imeachtaí, seoltaí leabhar, seoltaí dlúthdhiosca. Agus ansin anuraidh, ghlac muid an Campa Samhraidh amach chuig Eamhain Mhacha agus bhí an-rath air sin. Tá muidinne ag iarraidh meon na bpáistí a athrú agus a chur in iúl do na páistí gur leo an áit seo agus go raibh Gaeilge ag caint, go raibh Gaeilge á labhairt ansin na céadta bliain siar sular dúirt an tUasal Jim Speers go back to your bog. So, sin Eamhain Mhacha agus tá muid ag iarraidh tionchar a imirt ar sin. Agus an ceann eile ná Pláinéadlann Ard Mhacha. Tá Pláinéadlann againn in Ard Mhacha. Bíonn muidinne ag comhoibriú leo le roinnt tograí a chur ar siúl agus an Ghaeilge a chur i lár an aonaigh. Tá club óige againne, achan Aoine bíonn muid ag glacadh scaifte isteach. Cuireann siadsan clár ar fáil do na páistí. Bíonn cúntóirí againne ón Choláiste Caitríona ag teacht isteach ag cuidiú linne leis an Ghaeilge a leis an clár a sholáthar trí mheán na Gaeilge. Tá cúpla clár déanta acu, cúpla seó atá ar fáil insa Phláinéadlann in Ard Mhacha, tá siad ar fáil i nGaeilge. Tá siad iontach báúil don teanga agus tá fáilte, bíonn fáilte romhainne i gcónaí. So, is mian linn díriú ar an Phláinéadlann agus tá sé iontach, le cúpla seachtain anuas ó tháinig Chris Hadfield agus é ag dul thart ar an tír ar fad, bhí sé istigh i bPláinéadlann Ard Mhacha agus an chéad cheist a cuireadh air, cé gur cuireadh i mBéarla é, is páiste ó Bhunscoil Ard Mhacha, a chuir an chéad cheist air in Ard Mhacha. So, tá ceangal idir an spás agus an Ghaeilge is dócha in Ard Mhacha. So, just, is, tá sé tábhachtach tionchar a imirt ar na mórionaid mar sin. Em, oidhreacht na nGael, sin rud eile. Em, feicfidh sibh ar ball beag, níl 'fhios agam ar chuala achan duine iomrá ar an ghrúpa seo, but Cleamairí Ard Mhacha, Armagh Rhymers, is cineál institute iad in Ard Mhacha. Tá Gaeilge ag an triúr acu. Tá siad breá sásta clár a chur ar siúl. Bím ag comhoibriú leo le teacht ar rudaí nua leis an Ghaeilge a chur chun cinn. Cuidímse leo le cúrsaí, déanann siad aisteoireacht, níl mise ag dul a mhaíomh gur aisteoir nó gur ceoltóir nó rud ar bith mar sin mé ach bím ag tacú leo ó thaobh na Gaeilge de so thig liomsa rudaí a scríobh amach insan fhoghraíocht mura bhfuil siad foirfe nó mura bhfuil Tá Gaeilge is dócha ag meánleibhéal nó meánleibhéal ard acu so bím ag cuidiú leo leis an teanga really. Mar a dúirt mé roimhe seo bíonn féilte againne bunaithe ar na seanfhéilte Ceilteacha agus tá sé tábhachtach sin a dhéanamh. Chomh maith leis sin i mbliana tá comóradh á dhéanamh ar Brian Boru, 1,000 bliain ó maraíodh Brian Ború agus tá sé sin curtha in Ard Mhacha so ba mhaith linn aird a dhíriú ar sin agus é sin a úsáid leis an Ghaeilge a chur chun cinn fosta. Ceann de na rudaí a rinne muid ná nuair a tháinig grúpa ó an group sin ó Clontarf, tháinig siad chugainne, ghlac muid chuig an dá Ard Eaglais, in Ard Mhacha tá an Ard-Eaglais Chaitliceach agus an Ard-Eaglais Eaglais na hÉireann. Nuair a théann tú isteach chuig an Ard-Eaglais Chaitliceach, is áit iontach é agus ó bhí mise i mo pháiste, is dócha, bhí mise i gcónaí ag dul chuige sin agus bhí mé ar scoil in aice leis, ach níl iomrá ar an Ghaeilge thart air. Nuair a théann tú trasna chuig Ard-Eaglais d'Eaglais na hÉireann, an chéad rud a fheiceann tú nuair a théann tú isteach ná bileog go raibh fáilte romhat, agus bíonn an rud ar fad scríofa i nGaeilge taobh amuigh de, tá uaigh le Brian Ború, sin an chéad rud a fheiceann tú agus tá Brian Ború scríofa i nGaeilge so tá sé suimiúil go leor an codarsnacht sin a fheiceáil agus sílim gur chuir duine ceist ar Niall níos luaithe fán rud trasphobail agus sin an cineál rud atá ag tarlú in Ard Mhacha so tá an oidhreacht tábhachtach dúinn, an creideamh. I suppose ag éirí as sin, pobal an Aifrinn, bím ag cuidiú le pobal an Aifrinn, bíonn Aifreann Gaeilge ann in Ard Mhacha achan seachtain, mar a bhíonn i gcuid mhór ceantracha agus díreach bímse just ag tabhairt tacaíocht leis an scéal a scaipeadh agus rudaí mar sin. Sílimse go bhfuil sé tábhachtach arís, díriú ar an ghné sin nó tá sé iontach tábhachtach do roinnt mhaith daoine. Tá rud eile in Ard Mhacha darb ainm an tIonad um Spioradáltacht Cheilteach. the Centre for Celtic Spirituality, agus sin rud trasteorann. Tá sé á stiúradh ó Ard Eaglais de Eaglais na hÉireann. So bím ag tacú leo leis an Ghaeilge a chur isteach. Tuigeann siad, as siocair go bhfuil sé bunaithe ar an spioradáltacht Ceilteach, tuigeann siad go bhfuil cuid mhór den scríbhneoireacht, Leabhar Ard Mhacha agus na leabharthaí sin uilig, gur Gaeilge atá ann so bím ag tacú leo le rud, b'fhéidir go mbíonn siad ag díriú ar focal amháin so bímse ag tabhairt míniú dóibh ansin téann siad isteach go mion ins an rud so bíonn sin ar siúl fosta agus tá sin tábhachtach go háirithe ins na Sé Chontae agus mar a dúirt muid níos luaithe fad fad bac le deireadh a chur leis leis an bhac sin nó an an an perceived bac atá ann. Tá ranganna Gaeilge ar siúl in in sa scoil ríoga sin, scoil stáit nó scoil Protastúnach más mian leat, den chuid is mó cibé, Bíonn ranganna Gaeilge agus ranganna faoin Ghaeilge ar siúl ins an scoil sin. Is dócha ranganna faoin chultúr so bíonn daoine ag dul isteach le scéal na Gaeilge agus le scéal an chultúir a mhíniú, an tionchar a d'imir an Ghaeilge ar an Bhéarla, rudaí mar sin agus tá sin tábhachtach fosta. agus mar a dúradh roimhe seo fosta na nuachtlitreacha, tá sé tábhachtach dea-chaidreamh a bheith leis na heaglaisí uilig mar sin mar a dúirt nuair a bhíonn daoine ag imeacht ón Aifreann, tógann siad iad nó ó seirbhís nó cibé rud, tógann siad iad agus má tá Gaeilge scríofa istigh áit éigin nó eolas faoin Ghaeilge, tá sin tábhachtach. Ní dheachaigh mé isteach go mion ins na scoileanna ach mar a dúirt mé tá na fadhbanna, tá. Bhuel, chan fadhbanna, but tá an cás difriúil ins na Sé Chondae agus atá sna Sé Chondae is Fiche. So, bím ag tacú leis na scoileanna, le ranganna Gaeilge a chur ar siúl, téim isteach chuig an bhunscoil áitiúil, ansin faighimid duine eile le dhul isteach chuig bunscoil eile in Ard Mhacha le ranganna Gaeilge a dhéanamh. Sin as siocair nach bhfuil dualgas ar na múinteoirí an Ghaeilge a theagasc dóibh. So, cuidíonn muid leis an bhealach, leo ar an bhealach sin. Cuirfidh muid imeachtaí breise ar siúl sa Ghaelscoil chomh maith, just le tacú leis na múinteoirí atá sa Ghaelscoil ansin. Agus rud iontach tábhachtach do na múinteoirí ná nuair a thagann duine ón taobh amuigh, duine nach múinteoir é, nuair a thagann duine ón taobh amuigh isteach ann, bíonn tionchar aige sin ar na páistí mar feiceann siad, 'cá fhad atá tusa ina múinteoir? agus bíonn siad ag smaoineamh ar sin, ar an Bhéarla, agus seo, seo duine eile ón taobh amuigh, tá Gaeilge ag duine nach múinteoir é nó í. Ansin na meánscoileanna chomh maith ins na Sé Chondae arís eile, ní bhíonn iallach orthu. Chuir muid tús le feachtas le daoine a spreagadh le Gaeilge a roghnú don GCSE, sin ceann de na scrúduithe a bhíonn againn, agus d'úsáid, bhain mise úsáid as daoine mór le rá as an Chumann Lúthchleas Gael leis an scéal a scaipeadh mar arís eile, bhuel, b'fheidir go bhfuil mé ag péinteáil pictiúr. diúltach d'Ard Mhacha, but bíonn achan rud ag brath ar an Chumann Lúthchleas Gael, cé nach bhfuil muid chomh maith aige sin faoi láthair. Em. rangannaí, so bíonn muid ag cur rangannaí ar siúl i rith na seachtaine, bíonn cúig leibhéal ann, uair sa tseachtain agus bíonn muid ag obair leis an scoil áitiúil, but sin an áit a mbíonn na rangannaí, in sa Sruth Gaeilge. Em. tá sé tábhachtach dúinne go mbíonn siad istigh ansin mar is a, tá atmaisféar Gaelach fán áit, tá na pictiúirí uilig ar an bhalla, i nGaeilge agus tá sé deas go dtig le daoine teacht isteach agus feiceann siad go bhfuil Gaeilge timpeall orthu so ní rud atá siad just a scríobh ar phíosa páipéar agus ag gabháil abhaile ag déanamh dearmad air go dtí an tseachtain seo chugainn em so bíonn sin ar siúl againne ansin bíonn dianchúrsaí i gcomhar leis an Chumann Lúthchleas Gael istigh in san pháirc lúthchleasaíochta an pháirc mhór atá in Ard Mhacha em bíonn dianchúrsaí ann go rialta ag freastal ar trí leibhéal em arís eile is bealach leis an Ghaeilge a bhrú isteach ag an Chumann Lúthchleas Gael so sin na rudaí a dhéanaimid ansin. Agus mar a dúirt mé níos luaithe fá tuismitheoirí a bhfuil páistí acu ar an Ghaelscoil, tá scéim nua ceaptha againn i gcomhar le, níl a fhios agam cur síos le déanamh air but em bíonn daoine ag teacht isteach, where's the balls, tá 'fhios agat nuair a bhíonn páistí ag dul isteach agus tá cuid mhór liathróidí agus sleamhnáin agus rudaí mar sin. An t-ainm atá air in Ard Mhacha ná Huggenbugs. Áit shúgartha atá ann do pháistí. Bíonn rang Gaeilge istigh ann do na tuismitheoirí so is féidir leo na páistí a ghlacadh isteach. Bíonn na páistí ag dul isteach ag the balls istigh ansin just in san áit shúgartha agus bíonn na páistí ansin agus an múinteoir ag dul don rang Gaeilge. So sin rud eile is féidir a dhéanamh i gceantar eile mar tugann sé deis do tuismitheoirí Ní gá dóibh bheith buartha cad é tá siad ag dul a dhéanamh leis na páistí nuair atá siadsan ag dul chuig na rangannaí. Rud eile faoi na rangannaí in Ard Mhacha, tá muidinne ag iarraidh an pobal ar fad a ghlacadh linn. Luaigh mé ansin cheana féin faoi na comharsanachtaí seo atá, athnuachan comharsanachta, daoine atá faoi mhíbhuntáiste. So bíonn praghas áirithe againn, £30 sterling in aghaidh an téarma atá in Ard Mhacha, Ansin bíonn lacáiste 50% do dhaoine nach bhfuil ag obair, daltaí nó nó just le deis a thabhairt do achan duine freastal ar ar na ranganna. Ní bheinn féin ariamh ag cur ag ag rá slán le duine ar bith mura raibh an t-airgead acu you know. Ní hé sin an fáth gurb ann dúinne. So tá muid uilig ag iarraidh an pobal glacadh linn agus sin an pobal atá againne in Ard Mhacha. Is dócha grúpaí eile a bíonn muid ag cuidiú le grúpaí eile. Tá cúpla grúpa a spreagadh ar na mallaibh díreach leis an rud céanna a dhéanamh agus roinnt rudaí eile a dhéanamh agus go háirithe ar an Céide, baile beag atá taobh amuigh d'Ard Mhacha agus tá Naíscoil an Chéide agus tá Ciaróga an Chéide, grúpa nua a cuireadh ar bun agus ghlac muidinne daltaí isteach chuig na cúrsaí a bhíonn ar siúl againne ansin fosta. Baile Uí Ágáin, sin ceantar tuaithe eile agus bíonn tionchar aige. againn orthu fosta. Luaigh mé ansin ag an tús le Comhairle Ard Mhacha agus na fadhbanna a bhí againn le Comhairle Ard Mhacha ach le cúpla bliain anuas d'éirigh linn dul i bhfeidhm orthu le cur in iúl dóibh really gurb ann do phobal Gaeilge in san chathair. Mar a dúirt mé trí bliana ó shin dúradh linn gabh ar ais ag an phortach, go back to your bog. Ach as sin agus thug muid an freagra dóibh agus bhí cúpla céad daoine idir páistí, teaghlaigh agus. Bhí, bhí Cleamairí Ard Mhacha linn, bhí céilí againn taobh amuigh den comhairle, so rinne muid a gcuid píosa craic de, bhí muid ag iarraidh, ag iarraidh cur in iúl gur dream bríomhar a bhí in pobal na Gaeilge ach le cur in iúl dóibh, ní thig sin a rá. Ach ó tharla sé, bhí muid ag, ábalta maoiniú a fháil uathu le cúpla féile a chur ar siúl, so, Thug siad airgead dúinn le nuair a bhí Rith in Ard Mhacha an uair dheireanach bhí féile mór againne ar an Mall nó ar an fhaiche in Ard Mhacha agus neart bouncy castles agus rudaí mar sin do na páistí. Ansin Féile an Átha Bhuí, an féile staire, bíonn siad ag cleachtadh leis sin fosta. Agus ansin rud agus feicfidh sibh seo ar an fhísean an aidhm atá againne anois in Ard Mhacha ná Cultúrlann nua a bhunú. anois. Bhuel, cultúrlann úr a bhunú agus táimid ag fáil tacaíocht ón gComhairle leis sin a dhéanamh. Anois, tá cineál bac ann agus tá deacrachtaí ann ach sin an aidhm atá againn agus táimid ag obair le roinnt oifigigh ins an Chomhairle le cuidiú linn le cás a fhorbairt. Tá cás gnó agus plean gnó forbartha againn i gcomhar leis an Roinn Cultúir ins an Sé Chontae agus i gcomhar le hoifigigh ón gComhairle. But tuigfidh sibh anseo, just seo físean beag a rinne muid díreach le scéal na Gaeilge a insint in Ard Mhacha, a bhfuil an t-am le é a thaispeaint?

a théann siar go dtí ré órga Eamhain Mhacha. Tá a lán daoine ag obair in Ard Mhacha leis an teanga a fhorbairt agus a chothú.
Ina measc sin, tá Gael Linn, a eagraíonn Feis Ard Mhacha agus Coláistí Samhraidh do dhaoine óga agus do dhaoine fásta. Agus Cairde Teo a reáchtálann imeachtaí do pháistí agus do theaghlaigh?
Tá thart ar cheithre chéad páiste sa córas gaelscolaíochta faoi láthair, ar naíscoil, ar bhunscoil agus ar mheánscoil, líon atá ag éirí níos mó gach bliain. D'oscail an naíscoil sa bhliain 1989 agus tá an t-oideachas lán-Ghaeilge ag dul ó neart go neart ó shin.
Gach seachtain ó cheann ceann na bliana, freastalaíonn 250 daoine óga ar Chumann Píobairí Ard Mhacha.
I mbliana bronnadh Duais Aitheantais TG4 ar Bhrian agus Eithne Vallely as a gcuid oibre le 40 bliain anuas do Chlub Píobairí Ard Mhacha. Bíonn grúpa Gaeilge ag teacht anseo

Agus tá cuid de na seónna i nGaeilge fosta. Seo an áit a mbíodh Aonach Mhacha fadó. Tháinig daoine le chéile anseo ar feadh na mílte bliain don tradáil, don tsiamsaíocht agus don spórt.

agus bhunaigh sé Cumann Seanchais Ard Mhacha. Tá sé curtha anseo in aice leis an Ard-Eaglais. An chéad chéim eile i scéal na Gaeilge in Ard Mhacha ná an Chultúrlann mhór úr agus Aonach Mhacha a bheas mar ainm uirthi.
Le pobal spreagtha bríomhar, is léir go bhfuil an teanga Ghaeilge i lámha sábháilte agus go mbeidh sí breá láidir do na glúnta atá le theacht.